bụrụ na tata bụ izizi gị isonye anyị na channel a daalụ sọ ọ bụkwa na isonyebugo anyị i wee nachite ọzọ hey ọkwa gị bụ the real mvp tata anyị ga-esigodo shasha ihe anyị ga-eri taa bụgodi kpọọ kpọọ aga m esi jollof rice na anụ tọkị na salad o na plantain ihe a bụ some of the ingredients m ga-eji wee sie ya akụrụngwa dị iche iche spices m ga-eji wee spice anụ ya na tomato a ga-akwọ n'ọnụ shombo tatashi nke a bụ tomato mmiri m na-eji akwọ ya adị m a-like iji mmiri ka ọ wee mee ọsịsọ nke a bụkwa ose esigo m na fridge wee wepụta ya unu mara ka shombo si adị ị ga-eji shombo jiri tatasi wee mee ya ọ bụrụ na ị nọ n'obodo oyibo na-achọ ebe ị ga-ego long grain rice biko achọzina jee na tesco jee na sainsbury jee na lidl ị ga-afụ ya ndị a bụ ite m ga e-use maka ọ nnukwu rice ka m ga-esi taa ewepụtago m ite m the biggest pot m nwere n'ụlọ nke a bụ kettle ga na-agbụla anyị mmiri kwa mgbe kwa mgbe okay ka anyị bido aga m ebu ụzọ tọpụta rice ịghọta ka ọ dị m ka na-amapụta rice na akpa kwa ịghọta m tọpụtachara rice n'ime container m hmm? m bidozie mapụtaba kọpụ one m chọ isi tata ihe m chọ isi bụ ihe dịka 5 cups ok 5 cups ga-adịkwa mma okwu mma maka anụ anụnwa o butukwa ibu m dobe rice m ebido m saa rice m ịghọta m saa nya bụ 5 cups tu mmiri dị clear mmiri na-agbọrọ agbọ m sapụcha ya starch na arụ ya hmm, m sapụcha ya ebidozie m sibe ya m were mmiri ọkụ gbọrọ agbọ wee sibe ya nee ka mmiri a ga-adị m sacha ya hmm? ọ ga-adị very white gosi gị na starch naturally ịghọta mgbe wufuo mmiri ahụ m jezie weta mmiri gbọrọ agbọ m wunye n'ime rice m bido sibe ya hmm. ihe a ga-esi taata ọ bụrọkwa obere ihe ị ma na a na-eme mmemme otu a ndị mmadụ ga-enyelụ gị aka na-ebe ma akwụkwọ nri na-ebe ma tomato akwụkwọ ma ebe ma onions mana taata ọ sọ m ihe a nụnwa ga-ewe m like 3 hours today ịghọta emego m a lot of fast forwarding ịghọta m ga-ejizi tomato m bido sawa ya m kwado ihe niile clear ebe niile makwala ma na ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ na-esi nri ọ bụrọ na ị na-eme video ị needirọ ịkwapụta na ihe anyị n'ị mago ebe ihe niile dị but because na na-eme this video ewepụta m ihe niile ka m gosi anyị you know nwata marụ na ha ncha dị ebe a anyway but m saa all my tomato hmm? nje ma okay mbulu ụzọ ka m yitegodi glove ịghọta nyite glove m saa anụ m ndọtị na-asị sị asana anụ mana ọ dịkwa anyị ịmago ito ito na-asa anụ mụnwa ga-asakwa ya nsa ya nsa ebe m nọ wee saa ya okay nyite food safe gloves m nke a bụ turkey unu ma na turkey na-adị mma igbuo ya taa ya ozugbo mana chekwana ya ga-eme turkey fridge ka ifo bido saba ya ana m like iji vinegar ma ọ bụkwanụ lime wee saa ya ka m sapụ ya isi ọjọọ ọ bụrụ na o nweke isi ọjọọ mana o nwe isi na-eso anụ nọtego aka na freezer wee bịa so ịghọta otu ọ na-adị m na like iji lime wee saa ya nsabi ọfụma m ga-asagide ofu ofu ofu ofu ịghọta inenezi anụ ahụ ma na-esizi ajọ isi ịghọta anything acidic such as vinegar or lime nsachacha ya ofu ofu wepụchichaa ya ajị dị na ya hmm. anụ anyị adịgodu fresh anụ anyị adịgodu clean ok nsachazie ya ihe m ga-emezi kịta bụ ntinyechacha ya spices m chọọ iji wee sie ya today spice ọbụla ị chọ itinye mana today ihe m ga-etinye bụ mm, m ga-etinye curry m ga-etinye thyme m ga-etinye garlic ginger m ga-ahafụ ọ bụ na nsachazi anụ m hmm, ihe m ga-emezi bụ mwepụta ya ọ bụ na m adịgo satisfied with how clean mmiri m dịzi hmm, mbidozie nyachaa ya na mmiri fichachicha ebe niile m nọ wee saa anụ m mbidozie spice nwa anụ hey ooo oh. aga m eji yabasị anakwa red onions wee spice ya ya hmm? mbe ya okpokpo okpokpo mbe ginger m okpokpo okpokpo mbe garlic m okpokpo okpokpo ọ ga-abụ ihe a niile yee ngụpụtachaa ya kama m ga-abịa kwọọ ya ịghọta hmm. mbekwuo ntinyekwuo ya ma curry ma thyme ma rosemary ma bay leaf kọwagodi nụ experience unu ọ kwa unu ma na ije mmemme ọbụla ee eh, ebunyere gị jollof rice ị na-eri ya ma ọ bụrụ onye Nigeria kpọọ gị mmemme ahụ ịghọta so jollof rice bụ ihe eji malụ ndị Nigeria ihe eji malụ ndị Nigeria ndị Ghana sịkwa na ọ ihe ejikwa wee malụ ha o ndị Senegal sịkwa na ọ ihe eji malụ ha I'd like to hear your comments ka m malụ filo tinye ya thyme tinye ya rosemary tinye ya curry tinye ya nnu all these spices tinye obele mmiri sikwasị ya n'ọkụ ịghọtago ehe gbaa rice a eghego mfọtụzie rice ee mwụọ ya ndị na-awụ ya welu mmiri oyi saa ya ka m wee sapụ ya heat ịghọta

m bidozie sawazie tomato aga m asa tomato saa ya ọfụma bechicha ya okpokpo achọghị m ịkwọ ya maka m kwọọ ya tupu m siwe ya hmm? ihe ga-eme bụ ọ na-achachacha ebe niile ị bịa na-efiche ee eh, eh. ihe m na-eme m na-aga through the reverse m bechicha ya okpokpo ee eh, m sie ya n'ọkụ o yee m kuluo ya tupu m kwọọ ya ofu ihe ahụ ị ghọta ose ndị nnukwu a i bee ya ewepụcha ya mkpụrụ ya maka ọ na-enu inu then ndị ogologo a dị kịlịkịlị hmm? ihe m ji ewepụ ya mkpụrụ ya bụ ka ọ ghara ikpo ekpo ọ bụrụ ụmụazị ga-eso eri ya mana ọ bụrụ na ọ masị ị tinye ya ọ na-adị mma ihe niile ga-enyelu jollof rice anyị aka ọ chaa ezigbote mmee mmee ị ghọta mhm. m bechicha ya okpokpo otu anụwa m tinyekwa ya ma ose mmiri o ị ghọta m sinye ya n'ọkụ a ma eji this pureed tomato a-form mmiri m ga-eji sie ka ọ ghara ile ọkụ n'oge m dọkwasị ya n'ọkụ ọ na-esi obele obele nenezi anụ m ma ma anụ anyị eyego bidozie sawazie vegetables ihe m ga-eji wee mee salad mụ o sọsọ m na-ebe na and sọsọ ihe m nwere n'ụlọ tata bụ cabbage na carrot na lettuce enwerọ m cucumber nke m ji enwe green pepper mhm. but m kpụchachicha azụ carrot m nene ma anụ eyego mixchicha ya ọfụma kpagharịcha ya kpagharịa ya m kwuchikwa ya maka o yebe hmm? then tomato anyị mmiri ka dị ya m sị okay kama m ga na-egbu oge ihe m ga-eme kịta bụ ka m sikwasị akwa n'ọkụ m sikwasị akwa n'ọkụ ihe dị ka ịnọ ị ghọta m sị okay a ka nwee oge ohere ka dị ka anyị tinyekwa plantain n'ọkụ now o nwe ihe m chọpụta ee i jee ebe tee aka wee gote plantain n'obodo oyibo ị ma nchọ ka o mebi so ihe ị ga-eme bụ i bee ya ebee i tinye ya na freezer ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị chọ isi ya i wepụtakwa ya ị ghọta kedu ihe a na-akpọ freezer n'igbo akpati ntụ oyi yes enwere m A one n'igbo okay so nwee mmanụ na frying pan anyị hmm? Hmm? m chelu ka ọ dị ọkụ ị ghọta ọ dịzie ọkụ tupu m tinyezie plantain n'ime ya ọ ma ndịkwa ka nke ị just gote bacha tinye n'ọkụ mba ọ bụrọ ofu ihe m ma ntụ gị asị mana ọ na-serve the purpose na fụkọdị tinye ya n'ọkụ m bidozie wee bebe akwụkwọ nri m ga-ebu ụzọ mụọ ya amụ sharpenchaa mma mụ hmm? bidozie bewe akwụkwọ nri eyi m that glove na-protect m imelụ arụ m n'okpuru aka m ị ghọta hmm. yikwasịzi ya food safe glove unu afụ lettuce a unu ga-afụ ka m ga-esi separate cha the green part from the white part ya ebe na-acha ọcha na ebe na-acha ndụ ndụ m separate cha ya unu ga-afụ mgbe m ga present ya ka ọ ga-esi machichaa mma cabbage anọtego aka na fridge oyi bụ ihe na-atụ ya ihe ọ na-acha otu a mana

unu na-afụ tomato anyị mmiri ka dị ya anụ anyị o yechabe otu anyị si wee chọọ arapụtukwuo ya obele plantain anyị na-eyekwa ị ga-eche maka o si na freezer ịghọta i chelu ka mmiri dị na nri apụtụ i bidozie kpagharịwa ya ịghọta n'ebe m na-agbanye mmiri na my cabbage m dowe obele tinye ya nnu obere oge m wụọ ya mmiri ịghọta rapụ ya ka ọ jụọ oyi ị wụọ ya mmiri wụkwasịkwa ya mmiri oyi anụ anyị eyego ne ka o si dị succulent na-ama akwa ya eyekwugo m gụọ ya ka ọ na-ajụ oyi ka ọ dị easy ịtụcha ọkwa unu na-afụ ka tomato anyị si gbọchịcha m bidozie yewa anụ m gbanye mmanụ n'ọkụ ee turkey eyere eye na-atọ pieces ọ na-atọ pieces ọ m kwu try nụ ya comment let us hear your experience turkey or chicken which one do you prefer na-aturn ya na-aturn ya na-aturn ya ka ọ elele ọkụ m jekwuo tomato m hmm, magic nkọ tomato m bidozie gụpụta anụ o yebe ka arapụtukwuo ya arapụ ya m bidozie siwe rice m ga-eweta nnukwute ite m okay ka mama ga-atụcha akwa mba time adịrọ achọ m ka anụ a laa ọkụ m tụchacha nke a kịta anụ a m gụpụta anụ a m gụpụta chachachacha ya hmm. bidozie yewekwe my mmanụ m ga-eji wee sie rice m ọkwa unu na-afụ tinye mmanụ tinye ya yabasị m kpagharịa ya m dọpụ mmanụ m n'akụkụ turn all my onions ọkwa unu fụ ka m si bechicha ya round ọ ga-abụ ị ya-eri the jollof rice ị na-afụchicha onions ahụ n'enu ya ewunyezie all your mixture of your tomato na onions i begoro ị kwọgoro akwọ sie esi ị na-anụzi isi isi a na-apụtazi na kitchen amago na mmemme na-eme n'ụlọ ị ghọta m fichakwa ebe niile o hmm? the next thing ga-eme m tinye ya this tin tomato ka a na-etinye ya na paste form hmm? m rapụ tomato ka ọ gbọwa mmanụ dị na ya ga-ewepụcha the sour taste dị na ya ị ghọta ka ọlị na-amụ ụla hmm. m fichachicha ebe niile taa a na-emezi salad nke ụmụazị ị mago ka ọ tọọ ha ụtọ a m etinye ihe a mayonnaise na akwa pịrịchịcha akwa tinye ha mayonnaise tinye ha mmanụ aṅụ ọ na-atọ ezigbo ụtọ tinyekwuo ya some mayonnaise ka o wee dị creamy hmm. tomato anyị akpọgo a na-akpọ ya ọkpụkpọ hmm? ọ kpọgo m tinye ya maggi ya bụ ogiri oyibo m tinye ya ọ bụ na ị chọọ itinyekwu more spices at this stage ọ dịkwa mma ị ghọta tinye ya i bidozie wụnye your rice n'ime ya hai echeta m mgbe a na-eme oriri nwa a na-esikọ a na-akpa nkata na kitchen a na-akwado ọ na-atọ ụtọ mmemme ị wụnye rice gị kpagharịa ya nnọọ ị kpagharịcha ya tinye obere mmiri anụ maka na rice anyị aghee nnukwu mma ntiche mmiri anụ a ị ghọta ka ọ ghara ịbịa dee ede eh, eh. m wezie ya mmiri anụ hmm? ị mago ọ dị very thick and concentrated he m wezie ya sikwasị ya n'ọkụ ọ bụ na ị bata ebe a kịta isi kitchen a na-ekpogodu ọ na-ekpogodu bịa rie bịa rie ọ bụkwa na ị nọ nso bịakwa rie o

rice o salad o akwa o turkey kee ebe m ebido da ebido plantain my favorite mm. oh. mm. ọ na-atọ ọ na-atọ hey nri na-atọ ụtọ please ọ bụ na ị like this video like ya share ya subscribe or comment ya ka ifu